E cheena anyị mmanya n'ihu ka anyị ji mee ọjị ụtụtụ mee ime omenala ụtụtụ Eze Igbo meka nne ya Onowu Igbo, ọjị ekele gị. nọ High Chief na ka nna bụ Obi, n'ọrụ elu ekele gị. High Chief na Musa Eda, ekele gị. Eh, eh, Biko na unu maka o si wee dị n'ala Igbo. Ọ na-abụ onye echichi eze na kabinet ya na-apụ fa daa n'aka na daa n'aka na ntị were njem ha tii n'aka chukwu okike ee kere eke kere ụwa Mm? maka na o nwere ihe anyị bụ uta chukwu nwere ihe anyị bụ mmadụ bụ aja na anyị tinye njem anyị ee, wee nwee ike wee gaa maka na eje ala bụ isi ije ee ọ mmanya ya eji wee gaa ụfọdụ ihe anyị eji wee kpee ekpere ụtụtụ Hmm? So, em, akpọpụwo m ya isi m wee na-ekwu sị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma ise
Eh?
ise m na-ekwu na ya bụ ihe anyị na-eje n'ụbọchị nke taa bụ ka anyị jee wee gbuo efi ndị echichi efi eze Efi eze nwanne anyị nwoke a ga-echi eze Igbo na Aboisso bụ eze elect High Chief Victor Alaye na Aboisso ọ nya ka anyị na-achọ ịpụ ihe n'ebe a bụ ndị echichi Yopougon cabinet of Yopougon Palace ee eh, ije ahụ anyị na-achọ ije ọ bụkwa na obere ihe maka na ebe ọbụla a na-enwe aṅụrị ekwensu na-achọkwanụ ka o tinye ihe mkpasa na ya ọ nya ma anyị ji ekpere ekpere ụtụtụ a wee na-asị na ya bụ emume anyị na-eje igbu efi nwa na ọ ihe ọma ka anyị ejete na ya ise a wee na-ekwu sị na ogologo ụzọ anyị ga-agba maka Yopougon to Aboisso ọ three hours journey wee na-asị na ogologo ụzọ erubere anyị isi ise ee wee na-asị na ọ na-eme n'iru na anyị ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ anyị anọrụ n'iru ise ee o mere iru na azụ anyị anọrụ n'etiti ise o wee mee n'etiti mana anyị amapụ amapụ ise maka na ejiri onwe dibịa achụ aja n'eziokwu ire ọma ka ejune ji aga na e, e, e, n'ogwu wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma adịka ahụkwa n'ụlọ anyị ọjị dịka anyị na-ahapụ ezinụlọ anyị aga maka ọdịmma ndị Igbo maka ibe anyị na-aga bụ etu ọ ya-esi wee dịrị Igbo niile na mma maka na echichi eze niile nwa a na-echi a wee bukọ Igbo niile na grassroots bụ the commune ekpokọ anyị ọnụ anyị niile na-ekwu ofu na-eme ofu onye igbo na onye igbo nwee nsogbu ama were ego nye ndị uwe ojii abịa na palas were eziokwu wee kwuo ya kpezie ya kpee ya n'ihe nwanne ọ kwa nya nwa bụ ihe anyị na-ekwu ihe nwa niile o nwee onye nọ na commune bụ onye igbo o nwee onye o si wee dịrụ agba mbọ enyemaka agba mbọ ọ kwa nya nwa bụ ihe anyị na-eme ihe niile a ihe anyị na-eme bụ ka ekpokọta ndị igbo ọnụ and anyị na-eje ka ekpokọtakwu ndị Aboisso wee na-asị ee na ya bụ ihe ọma anyị bu n'obi wee na-eme n'obodo a na-eme ka ekpokọta ndị Igbo niile ọnụ na Chukwu oke abịama ga-eme ka ọ bịa na mmezu wee na-elota eze Igbo gburugburu maka na onye ọbụla kpu okpu na onye nwa ma ebe ọ na-afụ onye gba akpụkwụ ma ebe ọ na-afụ ee eze Igbo gburugburu ihe niile anyị na-ekwu n'isi His Royal Majesty eze ikechukwu chukwuma bụ na ike ama agwụ ya ee ọ kwanụ onye nọ n'elu ka a na-adọ aka ka ọ daa onye dị n'ana ama adọba aka ka ọ daa a wee na-asị ya jisi ike ya werekwa ihe efichichie ntị ya nke dị mma ọ na-eme ya mesiwe ike ya jisi ike na-eme ya na-achọ udo chukwu ya enyekwu ya amamihe nye ya ego nye ya obi ndidi maka na ịchị ndị igbo esi ike ị na-apachi ọ na-eri ike mana sị na-aga agagide n'ofu mbọchị na ya eru n'ebe a na-eje
ee eze ndị commune niile chigoro echi ana m asị ya ofu ekpere m kperụ ka m kpekwa n'isi ha ee my cabinet ekpere m kpe ka m kpekwa n'isi unu ezinụlọ anyị niile ga-adị n'udo ihe niile anyị chọrọ bịa na Côte d'Ivoire anyị ga na-enweta ya ndị Igbo ga-anọ n'elu ihe ọbụla a ga na-eme ndị Igbo ga-anọ n'elu maka na Igbo bụ ezigbo mba wee sịzi na otu a ka ọ ga-adị maka na m kpe n'aha Chukwu oke abịa Eze Igbo anyị bụ ụlọ. Hmm? Ala ebiri akpọkuo m gị ihe na-eme ihe na Yopougon akpọkuo m gị ihe Biafra ji wee dị ebube akpọkuo m gị ihe na-eme na mmanụ obodo nshi wee pụta ihe ya akpọkuo m gị aja na mmanụ ị sị na onye na ọ sọsọ onye aka ya dị ọcha ga-abịa n'iru aja ala wee were iwe wee na-asị na aka anyị dị ọcha na anyị aja wee were iwe wee na-ayọ gị na gị Ee. sokwuwe chi ụmụ Biafra sokwuwenu chi Cote d'Ivoire sokwuwenu chi Abidjan sokwuwenu chi Yopougon gwaba na ekpere niile enwe anyị kpere bụ ekpere ọma ha niile tinye aka ka ọ bịa na Alagade mmezu n'aha Chukwu Okike Asala, Abịama. Alagade Ise. Asala. Uduyi.
Ah, Alagade Asala, brethren.